You are my butterfly, my butterfly. You are my butterfly, oh. Unu ndị nọ na relationship na-anaghị ekwe anyị zuo ike. All of you are not holy. All of you. Ọ gbasaakwa m. Mana i were relationship ga-ate m n'ihu ya saa. I beg you. You are my butterfly, oh. Ebe m na-ekwu nke m bụ butterfly.

team dog gbasa m ihe gbasa m wụ cat cat a ka m chọrọ ịgwa gị afa igbo ya afa igbo cat bụ nwamba nwamba mana ọ bụ na ị chọọ ịkpọru ya n'isi ị kpọzie ya nwamba azụ eru ana eleghị anya ọ bụrụ na i nwere ihe dịka nwamba anwa ị tụọ ya enu ị fụ na ọ na-ada o were ụkwụ ụkwụ daa sọsọ na nwamba ji aka ya dinie ala were azụ fefe azụ ọta maka mbọsị ọzọ anụzi na ndị dibịa unu na ha na-amanyezi ram n'elu a manye ram n'elu a sịzie gị onye gaa ya ga-ewere ram anwa gbasahụ m mana ihe m chọ ịgwa gị na ram bụ ebune ọ sọ ha dịsịa n'elu ụlọ si were gbasahụ m ebe m na-ekwu nke m na ram bụ ebune ị ghọta ebe a ka m chọrọ sọsọ ya ka m na-ekwu o nweghị ihe gbasara m ihe unu na-eme unu na ram bye bye ngwa kemesịa mmadụ dị ndụ mere ọnụ ya wee sị anyị ị ma calories one dị n'ime plantain guess how many calories is in this portion of fried plantain ị negodo anya ebe a chere ka m gosi gị ọfụma ka ị fụ na o nwekwudị nke dị n'azụ m ị fụgo na e nwere nke dị n'elu kagoronu plantain bụ ojoko so o nweghị ogologo okwu dị ebe a plantain bụ ojoko ị ghọta afa ụmụ anụmanụ afa ụmụ anụmanụ ọkụkọ hen goat ewu atụrụ sheep ebune ram hippopotamus bụ gịnị nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ a sị na onweghị na-amacha ncha onweghị na-amacha ihe niile hippopotamus pụtara akụm akụm mkpọru isi ya bụ akụm gbawara ụgbọ akụm gbawara ụgbọ hippopotamus bụ akụm mkpọru isi ya bụ akụm gbawara ụgbọ ị ghọtara do you understand yawning bụ uyere etu ọ dị kịta etu ọ dị m kịta amarọ m ka ọ bụ uyere ụra ka ọ bụ uyere agụụ lice lice lice lice lice ụfọdụ asị gị na maka oke mmadụ iru atịtị mere lice ji adị ya n'isi ọ bụchaghị eziokwu ọ bụghị maka oke ịdị atịtị ka lice nwere ike ịdị mmadụ isi mmadụ nwere ike na-adị ezigbo ọcha nwere ike ebute nwa lice ebe ọ bụla ihe m chọrọ ịkụzi gị na lice bụ ihe a na-akpọ ya n'igbo lice pụtara igwu igwu lice bụ igwu na asụsụ igbo ịghọta do you understand ngwa ka emesịa chetara oge anyị nọ mahadum epụta ụtụtụ e yee potato eye wee taa ya gaba akwụkwọ n'ụtụtụ mago na efifie na efifie ịnọ n'ime ụlọ akwụkwọ inweghị efe ịnatazie n'abalị isie ya esi were mmanụ rie ihe m chọ ịkọwa kịta potato anwa potato anwa ọ bụ potato pụtara nduku n'asụsụ Igbo nduku Biko, ego one ka ị na-ere nduku gị? Ka anyị kesoro na-akwalite asụsụ ndụ na omenala Igbo ịghọta ngwa ka emesịa aṅụrịka aṅụrịka bịa ebe a taa ka ị na-anata mmiri ichu kemgbe ụtụtụ ite mmiri m bunyere gị kemgbe ụtụtụ kịta ka ị na-anata aṅụrịka leprosy tagbuo gị ebe ahụ leprosy leprosy rikwa aka gị rie ụkwụ gị kemgbe ife aka anyị ji wee bunye mmiri a na ụkwụ anyị ji anata kịta leprosy tapịakwa ha ncha niile ebe ahụ leprosy ihe ọ pụtara bụ ekpenta a sịkwa gị akọna aṅụrịka ọnụ aṅụrịka na-ezuzu ezuzu kama ịsị leprosy tagbuo ịma na ọ ma atọ ụtọ n'ọnụ aṅụrịka asị m ekpenta tarie aka gị tarie ụkwụ gị a onye iberibe nwụọ mara na inye gị aṅụrịka ka o si aga ọ bụ m na-eme ọ bụ m na-eme bịa ebe a m sị gị bịa ebe a m eji akpụkpọ nwa wee wee wee pịakapụ gị isi n'ụ- n'ụ- n'ụtụtụ mmụọ na mmadụ a ịkwadochago akwụkwọ ya bụ etu a ka ị ga-adị wee gaa akwụkwọ oke mana uche zuru gị ezu mana nsogbu adịghị ịfụ ka isi gị dị ị marọ na ị ga-eji comb kụọ isi gị ọfụma ọfụma tupu isi n'ụlọ apụọ onye fụ gị n'ezi kịta ọ sị na mma gị na-eruhọ gị anya mana chukwu ga-agbara m akaebe na m na-anwa ike m n'ọnụ iberibe mmụọ dị n'ime gị asịgo na ị ma ama ihe comb ọ bụghị comb ọ bụkwa comb ihe ọ bụ bụ mvọ mvọ mvọ isi ehe ọ bụ m na-eme gaa were mvọ vọọ isi gị anwa ọfụma ọfụma ka ọ dị ka nke mmadụ ịghọta ịghọta ehe aṅụrịka ịkwadocha nwatakịrị a ka anyị si ebe a pụọ biko na oge agago ifụ kamgbe m chebere gị oge m si n'ime ụlọ ezuzu pụta ọsịsọ ka m si ebe a pụọ mechikwara ụzọ anwa oge mechie door anwa wetara m key anwa ebe a key key ee key ihe ọ bụ bụ igodo igodo gbachiri ụzọ key igodo gbachiri ụzọ ụfọdụ asịgo m na anya m pe mpe nsogbu adịrọ o pe mpe o bu ibu o ihe m chọ ịgwa bụ na ama m ihe mere m ya o ji pe mpe ọ garri oke ịṅụ garri bịa mere anya m a ji pe mpe mgbe o pegidere mpe pegide mpe pegide mgbe m wee wezie tinyezie ya onion nche ịṅụ na-aṅụ na-ata onion ọ n'oge ume ise m tazie onion anya m a emepe Ọ bụghị onion ya na-akpọ ya dịka onye Igbo. Ihe ị kwesịrị ịkpọ ya bụ yabasị. Yabasị. Ama m na ị nọ ka mama nnukwu ga-akpọ ya. Wetara m yabasị ahụ. Ọ ya. Ọ yabasị. Kedu nke nwoke a na-enye m 500 si m ga were sie beans? Bịa Aṅụrịka bịa ka ị ga gotere m beans sie ọ na ọtụtụ ezinụlọ dị etu mana gbasaghị m ebe m na-ekwu nke m bụ na beans ahụ beans beans beans ahụ ị kpọrọ ebe a ka o si ewute m beans ọ bụghị beans ka a na-akpọ ya ihe a na-akpọ ya bụ agwa agwa Aṅụrịka were ego a mpa gị weta ga gotere m agwa sọsọ ya ọkwa ife ndị ọzọ agbasahụ m mpa Aṅụrịka weta 100 naira gbasahụ m mpa Aṅụrịka weta kọbọ gbasahụ m sọsọ ebe na-ewute m bụ beans ahụ ị kpọrọ ịkpọ kwesị ịkpọ ya beans ihe ọ bụ bụ agwa maka mbọsị ọzọ ka emesịa na ụbọchị nke iri abụọ na ise ọnwa nke abụọ n'afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ anyị gara tụnyere onye anyị chọrọ mana eleghị anya ọ dịgo ka o si wee dị a wee nyezie anyị onye ha chọrọ ị ghọta anyị tụnyere onye anyị chọrọ ha wee nye anyị onye ha chọrọ mana tupu anyị atụnyere ha ọ nwere ihe ha mere a na-akpọ campaign ha mere campaign Campaign pụtara nta nkwado. Kama ị sị ha na-eme campaign, ị sị ha na-achụ nta nkwado. Ma eleghị anya ka anyị tinye uche tinyekwuo obi anyị n'ofu ụbọchị na a ga-emecha onye anyị chọrọ abịa nọrọ n'oche anwa anyị chọrọ ka ọ nọrọ ị ghọta ka emesịanụ ọ bụ niile sere na ọwa YouTube m ị ga-anụga ka ụfọdụ ndị na-asị m Ọmalịcha Ada Igbo na ị na-ekwu ka onye newscaster ka m si ekwu ya ebe a ndị ogoyoma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka eke si anya kedu kwanụ ka mbazụ si egwu ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo ifugo ya ọtụtụ ndị a na-asị m ọmalịcha ị na-ekwu ka onye newscaster mana eleghị anya ihe m chọrọ ịgwa gị tata bụ tupu ị na-asị m ọmalịcha ada igbo na ị na-ekwu ka newscaster biko achọrọ m ịgwa gị na newscaster bụ nta akụkọ onye nta akụkọ kama ị sị m ọmalịcha ada igbo ị na-ekwu ka newscaster sị m ọmalịcha ada igbo ị na-ekwu ka onye nta akụkọ ọ ya ka wee mee m obi ụtọ ị ghọta ọ bụ m na-eme isi na gịnị mere ị ka ji ekunye ụra kịta kedu ihe na-akụ ị fụ ebe anyanwụ nọ ị fụ ebe ị nọ ọ bụ na iwe na ihe azizi enu wee gazie ezi dagharịa ya ya eme gị ihe ekweghị mana ọ tọghị ụtọ ọ bụrụ i ji ha eze kịta otolo mmụọ ya etigbu gị ebe ahụ otolo mmụọ ya gbawa gị isi ebe ahụ nwoke m zuzuru gị were ezi otolo etipịapụ gị anya ị fụ ka asụsụ igbo ji atọ sị gị otolo mmụọ otolo mmadụ onye ga-egide ya gị kwasị gị na ọ gụrụ akwụkwọ na Oxford I went to Oxford I went to Cambridge I went to nka ihe m chọrọ ikwu nke m bụ biko ị bụrụ onye Igbo ama m ị nwere the highest certificate dị n'ụwa satifiketi nke e gotara nwebụ onye gotagoro ya n'ụwa prọfesọ of eze nwaanyị prọfesọ of eze nwoke gbasakwa ebe uche nke m dị bụ ihe a na-akpọ satifiketi n'igbo bụ asambodo biko mbọsị ọzọ tupu ị na-agwa m ya sị m na ị nwere asambodo na enwe m satifiketi of sị m enwere m asambodo satifiketi bụ asambodo maka ụbọchị ọzọ